so um, capital gain investment wey good investment but onweghị any investment dị n'ụwa na-enweghị risk no matter how protected no matter how, uh, uh, how the business ji dey structured

At times, the inflation rolls beyond the 15% ROI batara na that investment. That's one risk dị na capital gain investment be it stock market o uh, stock investment o uh, uh, eh, co-funding ehm, kee ihe a na-akpọ ya treasury bill name them ha na-enweka ha na-adịkarị risk associated then another risk wụ geopolitical crisis because the money you are giving to uh, bank or federal government. They also want to use it for business, for development, and so on and so forth, which they believe. For example, when you give federal government, i nye federal government ego gị na treasury bill, ya wụrụ na a chọrọ iji ya rụọ ụzọ a ga na-anata ee a ga-etinye toll gate alright then bandit abịa gbakashia the place you see is that's part of the risk ihe a na-akpọ geopolitical crisis enwe crisis ebe etinyere that money then this is part of the risk in investment ị na-eme

at times ọ na-emekwa ya affect and another thing wụ a na-eme policy alright policy na-adịghị stable ọ wụrụ countries their policy making na-adịghị stable you know ọ na-emekwa affect capital gain investment so there are a lot of things that involve na capital gain eh, investment onye nyere bank 100 million naira remember the ROI na-adị static When I say static, 15% is 15%. It can never go beyond 15%. So, ọ wụ ego a kpọrọ aha interest a ga-enye gị as your own profit. It doesn't exceed. Then, ị bịa lezie anya gị bịa chọpụta that na ị bịa werezie ego gị na-etinye na stock na-etinye na stock another thing ọ na-emekwa wụ to create joblessness. yes is one of the is one of the disadvantages and that is why ị gaa obodo ndị ofe mmanụ o nwere some part of obodo ndị ofe mmanụ ị ga-abanye right ha na-arịọ nri ha na-arịọ nri ka ọ wụ echi adịghị ị ma why because their people na-eburu ego ha gaa dị ga na bank and then their people because the money the money doesn't circulate because of that ndị ebe ha na ego ego ndị be anyị na circulate kere side of course na our money na circulate now because anyị anaghị aga dump ya somewhere I'm coming because I want to tell him the disadvantages ihe ndị ọ na-ekwu then ikwu okwu okwu na idosa ya n'ala the truth is this the America ị hụrụ today

ka m nye gị example because enwe a bịa na real estate e nwere ị chọrọ ị chọrọ ịzụ property regharịa ya after three months and make 100 percent of the same money i ji go the property it is possible and i hope you know that the nigerian real estate, uh, real estate uh, market is an open market no regulation I've seen somebody goro ala n'Ikenegbu right after three months o ree ya that is a na-arịọ ya arịọ why because of demand for example mmadụ chọrọ arụ fast food ya wụrụ na ọ n'Ikenegbu ka ọ chọrọ arụ ya onwe ebe ọzọ chọrọ arụ ya and ọ na-achọ empty plot of land ọ ga-ego then ihe a wụ ala ị ka gochere 100 million

at that point in time so o nwere nke e nwetara a ga-akwụ ya times two of ihe eji goo ya this is one thing I've learned in real estate then abịakwa na real estate capital gain investment o nwere ihe a na-akpọ land banking ogaroje do you know that ọ wụghị ihe a wụ ị zụọ ala today i ji ego ị chọrọ iji rie nri or i were ego ị chọrọ iji um, zụọ ụmụaka eh, eh, kwụọ ụgwọ school ụmụaka i were ga etinye n'ala after one month ị bịa na-ekwu sị oh, m chọrọ ire ala m because eh, agwara m na m tinye ego n'ala ọ ga-enye m ego the same thing with stock stock market the same thing with stock market ọ wụghị i tinye ego na stock market today tomorrow ị gwa ha na ị chọrọ ewere ego gị the same thing with land ị na-arọ ị na-eme turnover na land you make good money more than stock market anybody can dispute what I'm saying but I'm dealing with facts now abịa na ihe gbasara ime turnover na real estate especially land o nwere ndị na-ego ala in a place dị developed i go ala na a place dị developed the truth wụ that na that land ebe dị developed that land ọ ga-adị easy gị ire that land especially ebe na-enwechaghị empty eh, empty land ama m na aghọta ihe m na-ekwu ebe na-enwechaghị empty land ehe ọ ga-adị 100 percent the chances of you selling it within one month two months is there because that place o nweghị ebe e nwere ala so you can buy it at 100 million within two months three months you've sold times two because ebe ahụ ebe a na-achọ ala achọ and you have it then o nwekwara another eh, location pre-developed ọ wụghị ị ga-ewere ego gị goro ala ihe dịka ebe 5 million naira ị na-eme expect after two weeks because a ka nwekwara empty plot that, you know, that place so there is no way ị ga-eji make 100 percent of ihe i mere invest na that land within three months

at least you must give yourself 12 months to sell that land and don't use ego i kwesịrị iji rie nri na-eme ka emee eh, ihe a eh, ka ime eh, ka ịgba ihe a ka ihe a na-akpọ ya to do turnover na na land it won't work because ị ga-ere ya under pressure and when you sell under pressure you will sell below the value

and onweghị any market onweghị any business na-enweghị risk side including land because ị nwere ike igo ala igo ebe ala nwere problem na ya the same thing with stock market the same thing it is the same thing so ihe a wee ebe m na land is granted 100% land is granted

our people today the reason why anyị ji na-struggle both political both investment is because we are scared anyị na-ebu ụzọ present godo ụjọ tell me business ị ga-eme ị ga-apụta ugbu a ihe ị ga na-eche wụ na e nwe ihe ga-eme ya nke ịma na if you don't risk you don't win

we made billions this Elon Musk ego ya skyrocketiri all bitcoin that time if everybody was skeptical like you're trying to present to them all these risk assets mere ndị Igbo anyị ji atụ ụjọ a bịa akọọra gị na ego anyị tiri na bankị na mgbe a lụchara Biafra war na ihe e nyere anyị 20 pounds ụmụ akụkọ ndị ahụ na-agba ka akụkọ moto and then gị echefuo na enwere ndị nọ na Lagos ego ha ka dịkwa intact ebe ahụ nwee ndị ụlọ ha recoverkwara ụlọ ha na Lagos nwee ndị recoverara property ha na Northern state enweghị onye kwuru nke ahụ but ihe a na-agwa anyị few people na Eastern region a returnụrụ na 20 20 pounds somebody asizie gị because of that ya ga-etinye ego na bank these are the reason why people nụ ihe a na they think

is waste of your money we are talking about TB do you understand so is is something is almost guarantee and is so ị na-ekwu okwu ala i'm into real estate you talk about ị ga-ewepụta ala na-ere ya immediately but you can sell your stock ị nwere ike ịnọ n'oche ị nọ na-ere stock gị

I did a land banking n'Owerri ebe site and services at the end of the day ọ bụrụ na high tension high tension awụkwa ndị ke obere ndị ke a na-eji HP eh, pipe arụ ndị ke a na giant one na-adị like 10 na ọ gafere there I have to lose like four plots. chere chere chere e nwere ike zụcha ala na town a bịa gọọmenti nwere ike pụta sị na ebe a e nwere high tension bara ya ọ na-eme ị ga-aga OCDA ezi gị akwụkwọ na-awụ original plan of that land I- it has happened a whole lot of people unless ị gaziri na lands aga bute chart ebute You chart chart it first. Yeah. ebute chart echekie ya through the chart even Simple. some people gị ga-ahụkwa chart ndị e mere na authority ndị na-echenjichala ihe na ya were ya resị mmadụ bịara n'ihu ụlọ m otu street because ụlọ m dịka t junction somebody abịala t junction ahụ gbachie fence arụ ya ụlọ road nọọrọ onwe ya were resịla ya road ya na-arụ ya ụlọ

they invested and they are eating the fruit of it but anyị nwa ịchịgharị cash ị na-ekwu na abịa na ihe gbasara um, online investment ndị ofe